Ere tɔgɔ balimaw aw ni sɔgɔma tu bɔn an tun taara président ɲini fɔlɔ donc an n'an balimakɛ président yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye sisan yɛlɛmani association ɲɛmɔgɔ don n hakili la a dogolen tɛ yɛlɛmanika si la quoi donc vraiment kuma ka ɲi a sun kɔrɔ kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ de da donc mɔgɔ min yɛrɛ bɛ situation ɲɛdɔn n'i ye situation ɲininkali k'o la o bɛ se ka hakilinaw d'i ma hakilina minnu n'a bɛ se k'i bilasira parce que an bɛ yɔrɔ min na réseaux sociaux kan bɛ an bɛɛ b'a kalama ni mɔgɔ bɛ fɛ i ka dɔn dɔrɔn i bɛ bɔ ni dɔ ka histoire ye donc a tiɲɛ n'a nkalon a dɔn ka gɛlɛn quoi donc n'i ye kuma mɛn a tigi yɛrɛ da donc i b'a dɔn vraiment nin kuma in bɔra yɔrɔ min na a bɔra a bɔ yɔrɔ la quoi n balimakɛ i ni sɔgɔma a ne kɔni sera aw ma bi n fana nana n ka soutenage kɛ aw balimamuso aminata tugu ka foli b'aw bɛɛ aw fɛn fɛn bɛ ligne na nin wagati in na donc ne kɔni sera i ma bi Vraiment yelemani problème ça fait longtemps tulo b'a la mais an t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yelemani kɔnɔ vraiment ne sera i ma bi k'i ɲininka fɛn jumɛn kelen bɛ ka aw degun aw ka aw ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la pourtant n'i y'a jateminɛ marakadenw olu de bɛ association baw sigi yan ka taa hôpital baw jɔ ka taa fɛn ɲɛnama caman kɛ afiriki i y'a ye donc an bamanandenw yɛrɛ an bɛ ka essayer sisan k'aw suit o la donc fɛn jumɛn kelen bɛ k'aw kamana gan malgré tout ça a bɛ ka nin bɛɛ k'aw faso ye faso yɛrɛ kan'a dɔn aw ye fɛn jumɛn de kelen bɛ k'aw degun bi n'aw bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka se k'a mɛn cogo min na quoi donc e tɔgɔ yɛrɛ ye di fɔlɔ madi madala traoré ok ne ye association dagakané ɲɛmɔgɔ ye faransi yan awɔ
ko min yɛrɛ b'an kan yɛlɛmanɛ an ka ɲɛmɔgɔw minnu bɛ k'an mara awɔ a mɛriw ni a depitew olu de ka sɛgɛn b'an kan kosɛbɛ an y'an ka dannaya da u kan mɛ u bɔra an jigi kɔrɔ u kan ka min k'an ɲɛ u t'o k'an ɲɛ a tɛ k'a fɔ u t'a dɔn dɛ mɛ u b'a dɔn u ɲinɛna k'u sigi kun de u sigira kun de u ɲinɛna o de kɔ o sababuya la u ye kow dɔ lase an ma yɛlɛmani dugu kɔnɔ yen n'o ye injustice ni corruption ye parce que sariya tɛ yen u bɛ mɔgɔw ta ta normalement hadamadenya la il y a des droits il y a des devoirs mais anw ni fɛn fɛn ka kan an kan ka min kɛ an b'a kɛ mɛ an yɛrɛ ye min an t'a sɔrɔ bɔn fɔlɔ mɔgɔ ninnu tun bɛ ka min to yen anw tɛ se k'o to yen o ye tiɲɛ parce que jamana tun kan ka fɛn fɛn k'an ɲɛ a ma deli ka k'an ɲɛ u t'a k'an ɲɛ fana ne bɛ san bi duuru ni san saba la depuis ne wolola ne m'a ye ni mali ye fɛn kɛ anw ka yɔrɔ la fɛn fɛn bɛ an yɛrɛ de y'a kɛ ka bɔ an faw la ka na bila anw yɛrɛ la donc o senfɛ politiciens ye yɔrɔ tiɲɛ fo ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka sinjiw tiɲɛ ka furu o de nana ni nin ye an sera yan nɔ bi f'u kɛra sababu ye ka mɔgɔw lawuli ka taa mugu ci mɔgɔw la bon an na kun kɛnɛ ko sila la o de sababuya la quoi sinon a kɛra dugu min na o tɔgɔ de ko kersignané ok eh, dagakane problème ne hakili la depuis bi tɛ aw ye eh, problème caman sɔrɔ uh, aw n'aw ka député ni ɲɔgɔn cɛ uh, a ye problème caman sɔrɔ dagakane yɛrɛ kɔnɔ donc eh, n'a y'a jateminɛ sisan marifa min kan ka ci juguw la o marifa kelen de cira aw aw balima caman na aw ka dugu la yen nɔ donc mɔgɔ jumɛn yɛrɛ de kɛra nin ko in sababu ye pour que ka nin kɔlɔlɔ in kɛ ka aw ka denbaya minnu bɛ afiriki k'u sɔrɔ quoi minnu jɔgira awɔ ani minnu minɛra awɔ u ye kuma mun fɔ an ye ko gendarmew k'u ma ko mamadu de ye olu déplacer mamadu ye jɔni mamadu awa gasama o yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn an bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ tɛmɛ o kan a kelen tɛ dɛ a n'a ka mɛri mɛri in yɛrɛ bɛ kayi ko in ma kɛ ale ɲɛna mais olu de ye baara nin natigɛ olu de ye mɔgɔ ninnu bila ka taa an ka mɔgɔw kama
parce que n'a y'a jateminɛ eh, maliyɛndenw yɛrɛ ka kisɛ ci ɲɔgɔn na ne hakili la a caman bɛ kɛ n'u bɛ taa mɔgɔ ka fɛnw suɲɛ o ye zonw ka baara ye quoi mais mɔgɔ minnu ye kisɛ ci aw ka mɔgɔw la est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye n'a sɔrɔ ni tenitigiw yɛrɛ de ka baara don ou bien ni gardiw de ka baara don parce que là i bɛ ka peut être a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ se ka nin ko sugu ye u b'a dogo maintenant aw y'aw da don a la aw minnu b'a ko ɲɛdɔn k'a fɛsɛfɛsɛ a ka ca a la fɛ an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o côté fana la quoi d'accord i ye question min poser awɔ militairew de don militairew de don mobili wolowula de bɔra kayi ka taa ko gendarmew ni militairew don ko in yɛrɛ kɛlen kɔ u ye renfort demander fila wɛrɛ taara sanfɛ mobili kɔnɔntɔn marifa min cira marifa kelen bɛ an ka mɔgɔw bolo u ye mɔgɔw bɔ ni gazi ye fo ka sɛgɛn et puis denmisɛnnin de don dɛ ko in kɛra min na denmisɛnnin don ala nana kɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen nɔ retraite la a banna sɔgɔma in na muso saba b'a bolo ani den tan ni kelen bon n'a den na bi yɛrɛ ale banna nin kasara in na
n balima a ye video in partager donc o ɲininkali tɛmɛlen kɔ ka bɔ a fɛ hakilinan jumɛn bɛ aw la sisan parce que ne ɲɛ b'a la depuis sɔgɔmada fɛ ne bɛ yan nɔ ɲɛ bɛ musow la u bɛ soli ka na u bɛ ka tobiliw kɛ u bɛ ka jikalamanw d'aw ma vraiment ne b'a dɔn solidarité bɛ mali la mais bi kɔni ne yɛrɛ sigira a kan 100 pour cent welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna ni action min talen filɛ nin ye nin kan ka condamner à jamais hakilinan jumɛn b'e bolo ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna pour que u ka se k'a dɔn problème réalité min bɛ eh, aw ka dugu yɛrɛ la yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔ donc n bɛ fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ la welewelekan min b'i bolo i bɛ se ka explication min di o côté la quoi. o ɲininkali diyara n ye. awɔ. n bɛ se k'a fɔ foyi t'anw ka yɔrɔ la ni an ka ɲɛmɔgɔw tɛ min kalama. a banna. foyi tɛ kayi ou bien yɛlɛmani ni mali ɲɛmɔgɔw tɛ min kalama an n'u bɛ baro kɛ su ni tile wa ko ni élection waati sera u bɛna an sɛgɛrɛ yan. u bɛ taa an sɛgɛrɛ so yen nɔ o tuma ko min b'an da la u b'a dɔn olu yɛrɛ sen b'a la ils sont complices a banna voilà ils sont complices anw ka mɔgɔw minɛra mɔgɔ tan ni kelen pendant kalo fila foyi ma b'a la yɛlɛmani ee mɔgɔ fila ba banna hali u ɲa ma da u baw suw kan a tɛ tɛmɛ o kan u ye musow gosi yɛlɛmani ministre yɛrɛ taara yen nɔ a y'a mɛn foyi ma b'a la ka walimuso bugɔ walimuso bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ kɛ yɔrɔ si n balima i jɔ n b'i tigɛ nin yɔrɔ la n balima aw yɛrɛ ka nin lamɛn n'a fɔra an balima marakaw siya yɛrɛ an k'o yɛrɛ bɔ a la an balima maliyɛnw bɛ na tunga fɛ k'u bɛna fɛn ɲini ka bangebagaw bonya ka denw bonya ka musow sutura bon n'a fɔra olu yɛrɛ kɔfɛ ko walicɛ wɛrɛ bɛ wuli ko ka bolo kɔrɔta o muso ninnu kama an balimaw a ye nin yɔrɔ jateminɛ dɛ donc ale b'i tɛmɛ ni kuma ye
mamadu awa nɔ don an ka député nɔ don mamadu awa gasama c'est lui qui est en train de semer la haine balawu fɛn fɛn bɛ ale kelenpe de nɔ a ye mɔgɔw sɔrɔ a yɛrɛ la sisan ale de kɛra sababu ye ka yɛlɛmani ci ani minnu tun bɛ siɲɛta la don go don u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo c'est-à-dire ahamada ni basiru u ye réunion ba dɔ kɛ a ma mɛɛn a ko mɔgɔw de b'ale bolo balimaw de b'ale bolo même siraba kan yɛlɛmani tɛ se ka tagama mamadu bɛ mɔgɔ bila la u bɛ kɛ i kan o kɛra a ma mɛɛn tanbakara donda la u ye an ka mɔgɔw u kɛra u kan k'u gosi k'u jogi ale yɛrɛ ko mɔgɔ naani dalen bɛ joli la cɛkɔrɔba ka muru ta k'i da mobili kɔrɔ k'a ka pinɛ fara o kɛra a preuve b'an bolo a image b'an bolo o yɛrɛ m'anw tɔɔrɔ mɔgɔ minnu b'anw marala yen nɔ ko min bɛ k'an na u mako de t'a la u taara dutigiw faga u ka dilan kan ka taa mugu ti mɔgɔw la o kɛra a ma mɛɛn o a ma mɛɛn a kuma tɛ fɔ yɔrɔ si a dɔn k'a fɔ nin y'a nin y'a solution dɔ ye dɛ trop c'est trop Unhun. ala y'a kɛ an nana consul la yan Unhun, sini ni maliyɛn min nana yan sɛbɛn ko la unhun, i tɛ sɛbɛn sɔrɔ unhun, parce que an nana ko min na n'a ma ɲɛnabɔ Unhun. an bɛ yan unhun, unhun, n'a ye mɔgɔ min da i bɛ na an bɛ sigi an bɛ baro kɛ unhun, n'an ma bɛn an bɛ yan sini Unhun. assemblée la unhun, bamako unhun, an ka mɔgɔw bɛ taa yen nɔ unhun. yɛlɛmane préfet bɛ baara kɛ yɔrɔ min an ka mɔgɔw ye yen mina ni gouvernement mako b'an na u ka manifester u kan ka min k'an ye u b'o k'an ye n'o tɛ k'u tɛ tigɛ aw na tuguni han mun kɛra kɛsiyɛni c'est la première et la dernière saya kɛ ni ko foyi tɛ ni saya tɛ voilà vraiment i ka eh, jaabili ninnu a diyara n ye kosɛbɛ bon ne yɛrɛ bɛ e ɲininka sisan Déjà komi eh, an b'a kalama passeport ko problème kɛra cogo min na an bɛɛ nana consulat ko ninnu na an bɛ consulat kɔnɔ o kɛra o wagati la alhamdulilayi passeport kɔni nɔgɔyara mais aw tɛ consulat kɔnɔ aw bɛ consulat da de la c'est vrai que ɲɛ bɛ n balimamusow la o bɛ k'aw dɛmɛ dɛmɛ cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na pour ka dumuni ɲumanw dilan ka na ni jikalanw ye ka di aw ma mais aw bɛ kɛnɛma de n balimakɛ an dun bɛɛ bɛ faransi nɛnɛ dɔn kuma tɛ desanburu ma donc aw bɛ welewelekan bila fana aw balimaw ka na aw dɛmɛ ni sigi in na wa ou bien awɔ siya ko t'a la quoi tout simplement n'i y'a ye an ye yan minɛ awɔ aw bɛ degun na dɛ b'an na ka mali lebu yira duniya la an y'a kɛ siɲɛ fɔlɔ u y'an pousser da an y'a kɛ an nana yan juma don n'an tun bɛnna bi tun t'a sɔrɔ yan mais o mako tɛ anw na on ne sert à rien olu bolo anw tɛ fu ye c'est pas

u b'u kolonkolon ɲɔgɔn nɔ rɔ c'est pourquoi u tɛ se ka birifiri b'a la o donc n'i ye e ka kuma jateminɛ sa mali gouvernement kɛlen bɛ clan ye donc i bɛ déplacer ka taa hali place wɛrɛ la mais toujours o clan in kɔnɔna la donc cɛkɔrɔbaw da bɛnnen bɛ di baara kelen de la mɔgɔ si t'a fɛ i da ka bɔ a la sinon c'est vrai gasama depuis première fois la a ko k'a ye problème minnu kɛ a yɛrɛ kun kan ka bɔ depiteya la mais a bɛ mun ɲini hali bi depiteya la ale ko k'a bɛ sa mara kɔnɔ de k'a b'an mara ko hari yɛlɛmani su bɛ mara ale la a audio b'an bolo a y'a fɔ de a b'an baw nɛni a b'an faw nɛni foyi tɛ b'a la olu yɛrɛ de bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye o ah bon a audio b'an bolo mɔgɔ si tɛ yɛlɛmani n'i ma i ba nɛni kan mɛn ou bien i fa nɛni kan mɛn mamadu tɛ silamɛ mamadu tɛ hɔrɔn ye mamadu tɛ miiri voilà ne ma deli ka mamadu tɔgɔ fɔ parce que a man di n ye n t'a fɛ k'a ye mɔgɔ bɛ fɔ a man ɲi Ala mɔgɔ de don anw ka association ma sigi Mamadu kama mais a kɛra sababu ye ka balawu don yɛlɛmani ka balawu don anw ka jɛw bɛɛ kɔnɔ jɛ fɛn fɛn bɛ yɛlɛmani Mamadu sen b'a la ko fɛn fɛn tiɲɛna ale nɔ don voilà n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye. bon ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye sisan komi an bɛɛ b'a kalama an balimakɛ arasa ye an bɛɛ ka droit yira an na n'i y'a ye bi ne yɛrɛ bɛ nin ko in na c'est vrai que n bɛ n ka lutte la a mɛnna sɔni CDR ko ka na an bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ bɛ CDR kɔnɔna la bon n'i y'a lajɛ CDR yɛrɛ ka kɛlɛ kunba dɔ ye nin de ye donc welewelekan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo degun min filɛ aw kan ka se an balimakɛ arasa ma parce que c'est vrai n'an bɛ se k'a fɔ bi hali n'a fɔra eh, jamana président yɛrɛ arasa bɛ se k'a ka baara ɲɛfɔ a ye bi donc minisiriw kuma tɛ député t'a ka baara dɔn minisiri t'a ka kuma eh, baara dɔn hali perezidan yɛrɛ je crois que il faut que u ka to ka arasa wele a k'u ka baara dɔw ɲɛfɔ a ɲɛna quoi tout simplement mais yɛrɛ hakilina ye mun ye nin yɔrɔ in na welewelekan jumɛn b'i da ka fara parce que n b'a dɔn nin video in i bɛ fɛn fɛn fɔ arasa b'a bɛɛ mɛn donc welewelekan jumɛn b'i da k'a fɔ arasa ye nin yɔrɔ in na c'est vrai degun b'aw kan a mɛnna mais tant que ni kisɛ sugu fana tun ma bɔ mɔgɔ caman tun t'aw ka degun dɔn donc hakilina jumɛn b'i la welewelekan jumɛn b'i la k'a fɔ ras bath ye nin yɔrɔ in na quoi ras bath a bɛ kɛlɛ min na an b'o ɲɔgɔn de la an bɛɛ haminanko ye kelen de ye seulement mɔsiya kelen t'an ye i ye min kalan i ka baarada de y'o ye o ye tiɲɛ ye anw ta yɛlɛmani niveau de don mali ta ka bon a ma ale ta ye au niveau national c'est pourquoi an ni ale tɛ kelen ye a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a nɔfɛ an tɛ a kunturu nɔfɛ an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ a ka idéologie awɔ a bɛ ka min baara a bɛ ka min kɛ a taara yɔrɔ yɔrɔ yɛlɛmanidenw b'a nɔfɛ walayi o ye tiɲɛ ye an bɛ se ka mun kɛ k'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ parce que a bɛ ka min fɔ que ça soit direct ou indirect a nafa bɛ na anw ma a b'an kan a b'an kan ce qui veut dire an t'a dɛmɛ ale ye mais an b'a dɛmɛ an yɛrɛ de ye ok komi ale fana bɛ anw bɛɛ dɛmɛla cogo min sini n'a taara sira fɛ sira min man ɲi an tɛ tugu a kɔ dɛ mɔgɔw bɔra ale ɲɛ an y'a ye u bɛ sira ɲuman kan u ye sira bila mɔgɔw y'u bila o ibk yɛrɛ mun ye bɛɛ m'a fɔ kankelentigi don wa n'i y'a ye an girinna ibk nɔfɛ a ko k'a bɛ min kɛlɛ o de y'a kɛ an girinna a nɔfɛ ko corruption mais anw bara hali sini a bɛ yen n'a b'a fɛ k'a kɛlɛ an y'a damina a ɲɛ abus de pouvoir an y'o damina ibk ɲɛ terrain kan anw b'a kan n'u sera k'an dɛmɛ o don n'u ma se k'an dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yɛlɛmani kɛ u b'a dɔn arasa ka baara a ka di anw ye a bɛ ka min fɔ bɛɛ a ka di mali bɛɛ mais an bɛ ala deli a ka to a ka sira nin kan an bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ an sunya an bɛna to an bɛ k'o kɛlɛ an b'o dɔrɔn de fɔ a ye vraiment i ka kuma ɲana ne balimakɛ parce que n'i yɛrɛ ye kow bɛɛ jateminɛ nin wagati in na ne yɛrɛ aminata ture ne hakili bɛ sin fɛn kelen ma gouvernement min b'an kunna bi bi in na gouvernement malheur de don parce que n'an y'a jateminɛ suguba jenina san an balimakɛ maraka caman ka bitigi jenina kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko a ka olu ka bitigi saba de tun b'a bolo fɛn min tiɲɛn'u ye a ka ca ni cent millions et quelque ye bon n'a fɔra eh, mawurudu tɛmɛra an ye dugawu kɛ mali ye ka fɛn caman kɛ mali ye mais mawurudu kɔfɛ o nana wolo tasuma la ani kisɛ donc an bɛ dugawu jumɛn de sɔrɔ ka kɛ à la fin est ce que anw de don wa anw yɛrɛ de ka défaut don wa ou bien jamana ɲɛmɔgɔw de don wa à la fin aminata ture yɛrɛ kamanagannen don a la quoi ne kɔni bolo jamana ɲɛmɔgɔw de don minnu bɛ an mara la olu nɔ don i bɛ ka min fɔ anw da tɛ se ka don nin bɛɛ la parce que anw ye yɛlɛmani ta de ye mun bɛ yɛlɛmani an b'a fɛ k'o fɔ kosɛbɛ k'o faranfasiya ka kɛlɛ k'o kan mali ta ni ko n bɛ n da don o la n bɛ taa kow dɔ fɔ n bɛ kow dɔ kɛ o ye tiɲɛ ye o de kosɔn n tɛ se k'a i dɔn tɛ mali mali très ko la bien ça c'est vrai mais min bɛ yen Awɔ.
n'u ka taa mugu ci aw na u ka taa ci nord la très bien

i bɛ nafa caman sɔrɔ a la i ni ce ni baraji an bɛ dugawu de kɛ sisan aw bolo ni nin de y'a solution ye pour que aw dakɔnɔ kuma ka lamɛn parce que bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan mɔgɔ dɔw b'a fɔ n ka papier ko bɛna tiɲɛ consulat minɛlen don mais bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan degun min b'aw kan bi komi n'a y'aw da don a la k'a ɲɛfɔ donc hali degun bɛ minnu kan nin papier ko nin fɛn ninnu na o bɛ se k'a faamu fɛnɛ kun min don mais an bɛ dugawu kɛ sɔni ka nin semaine yɛrɛ taa yɔrɔ jan na u ka se ka ɲɛ caman sɔrɔ a ka nin problème na pour que aw bɛ se ka continuer n'a ka baara ye cogo min sinon faransi tile kelen baara o ka gɛlɛn dɛ surtout ka tile caman ta o la n balimakɛ aw bɛ taa awɔ
a ti yan par plaisir quoi

ah, ah, d'accord d'accord an bɛ nin kuma bila nin yɔrɔ la vraiment a diyara n ye i ye n reçois vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka aw ka tɔɔrɔ mɛn pour que u bɛ se ka na cogo min na ka na aw bɔ nin degun na c'est vrai kɛnɛmala si man nɔgɔn nin wagati in na awɔ c'est normal
E mun tɛ bɔ yɛlɛmani na la bon an bɛ yɔrɔ min na bi yɛlɛmani ko yɛrɛ ni fɛn wɛrɛ an b'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ parce que an maliyɛn denw ni touché kɛra maliyɛn kelen na bi i touchera maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na c'est vrai ne ye bamakɔka hali ne tɛ village dɔn mais a tɛ n bali ko n tɛna aw soutenir donc vraiment i ni ce vraiment i tarawele donc n bɛ n balimaw yira aw la dɔɔni a k'a dɔn hali bi jama bɛ nin yɔrɔ in na yan an falakaw bi yan an kɔrɔkɛw bi yan a bɛ se ka kɛ an denw yɛrɛ ye dɔw ye donc aw yɛrɛ ɲɛ b'u la an balakaw bɛ tobili la depuis 6 heures u bɛ wuli ka mafe dumanw tobi ani cɛbu donc tant que ni ɲɛ ma sɔrɔ a ko la k'olu bɛ yan nɔ à jamais donc hakɛto bɛ nin kuma kan n balimakɛ ye kuma minnu fɔ n'a donna mɔgɔ min gasi la ne aminata ture n bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto b'a kan salalaw mamadu